Tá fáilte romhaibh, a chairde, arís chuig Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath agus an tsraith imeachtaí de chuid imram atá ar siúl anseo. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil ar dtús le Julianne Mooney Siron atá i gceannas ar an fhéile anseo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil chomh maith leis an gComhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge agus Comhairle na Cathrach as maoiniú a chur ar fáil d'Imram. Gan an infheistíocht sin ní bheadh a leithéid de rud agus Féile Litríochta Gaeilge ann. Bunteachtaireacht, má tá fón póca agat, múch an rud damanta, le do thoil, If you have a mobile phone, please exterminate it, or I will exterminate you, le do thoil. Tá Imram faoi lán sheol anois. Seo clár na féile. Beimid istigh in Áras na Scríbhneoirí oíche amárach. Beidh seoladh leabhair againn. Tá leabhar, cnuasach filíochta nua le Ceaití Ní Bheildiúin le leaganacha i mBéarla, Lig don nGiorria Suí. let the hare sit, there will be a bilingual book launch tomorrow night with Kerry poet Ceaití Ní Bheildiúin translated into English by Paddy Bushe agus beidh scannán againn chomh maith, mapaí agus finscéalta le rian fuaime agus íomhánna ar scáileán. Chomh maith leis sin beidh Darach Ó Scolaí ag dul faoi agallamh le Cathal Póirtéir mar chuid den fhéile, beidh comórtas haiku againn, Bhí ceardlanna againn i scoileanna ar fud na tíre agus ag iarraidh ar na mic léinn tabhairt faoin haiku. Beidh léiriú beo trí mhonalóg úrnua le ceol beo agus ealaíon físe, Grindr, Saghdar agus Cher againn, Kate Bush aistrithe go Gaeilge agus scannán eile, Cóta Liatha, tá neart ar siúl! So tá an t-eolas uilig le fáil ar imram.ie. Anois, seo leabhar nua le Colm Ó Snodaigh. Tá aithne ag achan duine ar Cholm mar cheoltóir, cumadóir agus ball den ghrúpa Kíla. Seinneann sé ar an fhliút, an sacsafón agus ar na drumaí. Seinneann Kíla ceol nua-chumtha ar fad atá bríomhar, spleodrach agus ina bhfuil meascán ann de cheol traidisiúnta agus roc. Tá albaim aonair dá chuid féin eisithe aige, ina measc Éist agus Giving. Is peileadóir é, mar a tharlaíonn, chomh maith, tráth dá raibh, ar a laghad. D'imir sé sacar le trí chlub idir 1984 agus 1991, bhí sé le Shelbourne, le UCD agus Bray Wanderers. So d'fhoilsigh sé leabhar dar teideal Pat the Pipe Píobaire tamall fada ó shin agus léirigh muid sin ag imram, níl 'fhios a'm cén bhliain a bhí ann. Is úrscéal dochreidte maith atá ann, scéal ag tabhairt sracfhéachaint ar saol Pat the Pipe, píobaire. Tá sé lán de chraic agus sliochtanna greannmhara, muintir an macallaí ó shaol na buscála i mBaile Átha Cliath, agus bhí sé mar dhráma ar an raidió ag Raidió na Life chomh maith. I measc na leabhar eile atá scríofa aige tá an cnuasach gearrscéalta Turasóireacht agus. Dún Chaoin, Oscail an Scoil, atá faoin bhfeachtas chun Scoil Dhún Chaoin a choinneáil oscailte, agus Istigh sa Cheol, altanna ar shaol agus ar cheol agus saol an cheoltóra. An rud atá i gceist leis an chnuasach nua seo, Scéalta nua-aimseartha a phléann le caidrimh bhriste, mí-úsáid drugaí, caillteanas pearsanta agus tá siad molta go hard ag Cathal Póirtéir i léirmheas a scríobh sé i mBooks Ireland ar an gcumas chun cur síos a dhéanamh ar mhothúcháin agus áiteanna agus an rud a dúirt sé ná, i mBéarla, ná notably poetic in their intense capture of emotions or places. Beidh cúpla. Scéal á léamh as an chnuasach sin ag Colm anois agus beidh sé ag casadh cúpla amhrán chomh maith. So, cuirigí na múrtha fáilte roimh Colm Ó Snodaigh!
Go raibh maith agat, Liam. Bréagan ar fad. They are. So, tosóidh mé le scéilín beag. Tá cúpla scéilín de. Thóg sé tamall orm é seo a chur le chéile. em, mar bhí méid áirithe scéalta agam agus ní raibh mé in ann cinn sa bhreis a fháil so em chaith siad, agus ceann amháin acu, thóg sé 20 bliain orm é a chríochnú so ní sin an ceann a léifidh mé agus ní, nuair a bhí sé críochnaithe agam dúirt Áine Ní Ghlinn gur cheart dom em leanúint ar aghaidh agus nach bhfuil sé críochnaithe. Anyway, tá dhá scéal ann a, tá an-an-ghearr, níl ann ach leathanach agus tá siad saghas em. bainteach lena chéile so is faoi na oícheanta aréir so aréir ghlaoigh d'eagraigh d'fhág chuaigh shrois bheannaigh labhair d'ól gháir d'ól gháir d'ól labhair bhreathnaigh chonaic stán cheangail stán chaoch mheall labhair chinn d'éalaigh thacsaigh. Shuigh, rug, d'fháisc, stán, gháir, shrois, d'íoc, d'oscail, dhún, bhrostaigh, bhain, phóg, bhlais, chimil, theangaigh, d'at, d'ardaigh, d'fhadaigh, theannaigh, thapaigh, tháinig, phóg, chiúnaigh, chodail, dhúisigh, d'fhéach, thuig, ghléas, theith. So, sin aréir. Tá an dara ceann ag teacht i gceann soicind, but then a amhrán ard is em. Agus seo ar an darb ainm Saor agus seo nó b'fhéidir go dtuigfidh sibh féin ó nuair a Saor mar gur tháinig

So, seo saghas an freagra ón chéad, ón chéad scéal sin, so ó, ó em, ó em, taobh, taobh an, an, an buachaill nó an fear agus seo an freagra ón bhean, so, más féidir liom é a fháil.

agus bhíos ana-shásta nár fhág sé uimhir ghutháin dom. Bhí orm na bráillíní agus na clúdaigh agus clúdaigh na n-adhairteanna ar fad a ní, chuir a bholadh déistin orm. So, happy stuff. So, seo em. Ar an seo, glaoitear ar Shéamais air seo. So, thóg sé sé, ar nós an scéil ansin em, cnaipí an scéil, thóg sé fiche bliain orm, thóg an amhrán seo, deich mbliana orm é a chríochnú. Uaireanta just bíonn mé stuck agus ní bhíonn mé in ann iad a chríochnú so tá sé arís go dtuigfidh sibh an rud ar fhiú. Is faoi daoine ag dul ar strae is dócha.

Agus anois, rud éigin úrnua ar fad. Tháinig an t-úrscéal seo amach i mbliana, EL le Thaddeus Ó Buachalla. Guth úrnua mealltach atá ag Thaddeus. Is úrscéalaí, file agus cumadóir é agus an rud atá le fáil sa scéal seo, tá draíocht ag baint leis an úrscéal seo, cineál, téann sé tríd, cineál, Is meaisín ama atá ann ar bhealach éigin agus chuirfeadh sé Umberto Eco i gcuimhne duit agus cineál úrscéal iar-nua-aoiseach atá ann is tá samhlaíocht dochreidte ag baint leis. Ach tá sé ag léamh saothar eile inniu, Immram an Phréacháin, dán fada atá scríofa i dtraidisiún na scéalta iomraimh agus an rud atá i gceist anseo ná turas osréalach trí chathair Chorcaí san oíche agus beidh sé ag léamh le tionlacan cruite ó Sam Uí Bhuachalla agus Moze Jacobs ar an chlairinéad agus sacsafón agus Paul McMahon ar an ghiotár. Tá an leabhar seo ainmnithe agus ar an ghearrliosta le haghaidh Irish Book Awards de chuid an Phoist agus tá Paul McMahon anseo, tá seisean ar ghearrliosta eile de chuid an Irish Book Awards, Dán na Bliana. Cuirigí fáilte roimh. Thaddeus Ó Buachalla agus a chuid cairde anois. Go míle maith agat. Go míle maith agat, Liam. Go míle maith agat agus agus Colm, bhí sé sin ar fheabhas ar fad mar is gnáth. Ok, tóg nóiméad amháin dúinn chun gach rud a chur le chéile.

Boladh an fhómhair thar an nimh san aer, an ghealach trí chlúmh na néalta. Cúr ar chaife atá siad, á leathadh féin tríd an spéir. Deatach san aer, ag imeacht trí shráideanna mar ainmhí fiánta, beagnach dofheicthe sa dorchadas ach fós lena bholadh géar leath. ar chraiceann dóite. Téaltaíonn carranna go mall timpeall cúinní amhail is go bhfuil siad i mbun comhcheilg uafásach. Ceannsoilse ag tabhairt fianaise ar an áit ina bhfuil siad, is fathaigh gránna iad, athraithe ag an oíche go sprideanna neamhshaolta le súile móra leictreacha. Tigh ar an gcúinne, teach solais sa tsráid, a ghathanna ag pléascadh thar chosáin choincréite, néaróin inchinne ag lasadh i rithim, ag druidim le foirfeacht mar bholgáin solais i sean-uirlis le rothaí fiaclacha práis. Ionathar cloig ag casadh gan stad. Ach thall ansin, níos faide síos, teach dorcha i gCríoch na nDall. Eidhneán go forleathan ar a aghaidh, sin de nead an phréacháin. Nead dhoiléir i lúb géag mhór, géag fathaigh atá fadbhásaithe. Ó thús na cruinne a sheasann sé, clochraithe i mbás na ndéithe. Ach síos an cosán liom anois, doras darach os mo chomhair. Táim anseo chun labhairt leat anocht, éist liom, a phréacháin. Is tusa an préachán a fhéachann aníos, aníos ó dhuibheagán. Rugadh tú ar thalamh crua idir clocha fuara. Goideadh an guth uait agus tú fós san ubh. Ach d'fhoghlaim tú ansin teanga na gcloch, teanga ghéar is gharbhshnoite. Maithimid duit. Feiceann tú an ghrian sa spéir agus caitheann tú amhrán sa ghaoth in ómós di. Maireann sí ann le déithe Gréagacha a bheidh dofhála duit go deo. Ach tógann tú sólás as ciúnas an lae agus. Gléghile na néalta atá mar thíortha áille os do chionn, oileáin eitilte nach leagfaidh tú crúb orthu go deo. Tógann tú teach as cnámha na bhfrancach, teach a dhíoscfaidh nuair a thagann an ghaoth. Cumann tú amhráin as an bhfuaim sin Ach ní chanfaidh tú iad. Níl do theanga sách solúbtha don éacht sin. Is préachán tú. Is préachán tú a fhéachann aníos ar spioraid san aer, spioraid na marbh a bhfuil a nguth mar gheonaíl chumhach nó mar éagaoin seangheata meirgeach atá ag titim óna insí, atá clúdaithe le fiailí. Bailíonn tú focail mar pháipéir thirime a thiontaíonn go brus i do lámh. As do lámha ofrálann tú iad, mar bhacach ag ofráil daighsíní, daighsíní dorcha déanta as cnámha laghairte is cleití. Ach tá guth fós id' scornach. Guth mearbhlach is lag guth sractha ag an ngaoth, éiríonn sé as fillteacha id chlóca dubh mar dhíoscán i sean-adhmaid, mar chloch chrua id lámh. Is guth naíonáin nua-bheirthe é, géar is gan chiall ach fós le cumhacht na gcianta. Éist liom anois, a phréacháin, tá géarghá agam le do chomhairle. Tá gairm chun gnímh le tabhairt agam duit, turas go críocha na ngealt. Tóg suas an ghairm, do nead a fhágáil is do sciatháin a leathadh go tíortha éagúlta, lán le créatúirí is neacha amscaí, madraí ar leathchluais a chanann do na crainn. Tabhair freagra dom anois, a phréacháin. Feicim thú. Le d'éadan dorcha is do cheannaghaidh ghéar, feicim anois thú. Is le claonadh do chinn a aontaíonn tú is amach linn trí gheata na hoíche. I dtír seo an asfailt, siúlaimid ar thalamh dubh, déanta as ola a thagann as ionathar an domhain. Tá fonn mór orainn, amhail is a bhí acu riamh, an saol seo a chruthú inár n-íomhá féin. Coincréit agus asfalt, an liath agus an dubh, is sinne muintir na líne dhírí is an bhóthair chuartha, is linne na línte i lár an bhóthair a choimeádann sinn ar thaobh amháin nó taobh eile. Is linne na foirgnimh dea-shnoite a sheasann ar dhá thaobh an bhóthair sin. tógtha ag fir láidre go dtí go raibh saol mór nua againn, scríobairí spéire de réir ár dtola ag pógadh na néalta mar a phóg Túr Bháibil tóin Dé fadó. Anois siúlaimid ar thalamh dubh is athraíonn soilse ó dhearg go glas. San oíche ní thagann an dorchadas, ach tiontaíonn an saol seo go hómra, ómra buí na soilse sráide a thumann sinn i mil fhuar na hoíche. Is tagann ciúnas orainn. I measc na bhfuaimeanna, i measc bhonnáin na gcarranna, is i measc béiceacha béil mhóra tagann ciúnas. I measc choscairt cannaí, screadanna croí, pléascanna áthais is feirge tagann ciúnas, socracht. Suaimhneas aisteach. Ar labhair tú? Níor labhraíos. Feicim péisteanna idir na clocha anseo. Glaonn an lár orainn. Mar mhaighnéad déanta as coincréit cruathreisithe, tarraingíonn sé ar ár gcuislí de shreanga as a ndéantar sinn. Téimid síos go lár na. San áit inar rugadh an saol seo, fadó nuair a bhí daoine beo atá marbh anois, ach is sinne atá beo fé láthair. Tógaimid ár seans. Casfaimid an roth chun feiceáil pé rud atá i ndán dúinn. Is sinne na préacháin a shiúlann is siúlfaimid isteach go lár an bhaile. Dordán na n-inneall inár dtimpeall, is teampall í an chathair seo. Is sinne na dealbha marmair gheal is solais bhán, dealbha atá in ann siúl go mall mar chréatúir ón saol anonn. Níl solas níos gile ná sin sa duibheagán. Tá fuinneamh ag pléascadh fiú go luath anseo, liúanna liúdramáin as gach cumha, blast bonnáin is eascainí tacsaithe, ciúine ag ciorclú, is siorcanna iad san fharraige seo. Tagann siad isteach sna huiscí tanaí is goideann siad anam ó bhruach na sráide. Gealann an neon aghaidheanna mar aol beo. Tá aol beo san fhuil acu anseo. Tá aol beo san aer ag bánú scamhóga go coiréal, dubha ag glioscarnach i súile duine. Súile glinniúla dubha loinnir mar ghrian nua ag taitneamh ar maidin ach tá an lá críochnaithe anois, an nóin agus an mhaidin agus tá an oíche i réim. Oíche i measc na dticeanna is na dtacanna de na soilse tráchta is iad ag cumarsáid linne le fuaim leictreonach. Ní fuaim bhrónach í. Freisin níl áthas le cloisteáil. Tá an saol seo déanta as ceirmeach glónraithe ag glinniúint in ómra na soilse, aghaidheanna ceirmeacha, daoine a shiúlann thart mar bhábóga beo, súile ag scinneadh, an ghealach sa spéir mar dhia págánach ag stánadh le cumha. Tá sí caillte anseo, tréigthe ag an saol. Dearadh.

Feiceann tú duine ann, Oirfideach fáin sa tsráid, ceoltóir sráide ag lorg sóinseáil. Tugann sé rabhcáin dóibh siúd atá ann don phleidhcíocht anocht. Líricí fána a imríonn mar pháistí, suas síos trí chúlsráideanna agus ar ais arís chugainn. Tá a theideal agat, a phréacáin, agus aithne air le fada, sé Tuco.

Draíodóir. Insíonn sé scéal dúinn, scéal faoin Maestro Mór. Eisean atá ar fáil anocht in aice láimhe anseo sa chathair, aon oíche amháin, de réir gach aon nuachtáin. Canann sé amhrán nár chualathas riamh, a fhocail féin don Mhaestro, faoin Maestro, ar ábhar an Mhaestro.

A mhaestro mór le rá, tusa atá id sheasamh ar dhá thaobh na habhann le tine id shúile, screadann taibhsí id chluasa, rugadh tú le lasair id dhorn thuas ag barr sléibhte agus stoirmeacha ag séideadh. Ba í an toirneach do chéad amhrán. Seolann báid dhearga trí fháinne an lae agus seasann tú chun d'aistear mór a fhógairt. Chomh luath is a fheictear dea-thuartha sa spéir agus gliogar chnámha na n-éan i do lámha, feiceann tú scéin i súile na n-óg. Nó an é sin do shamhlaíocht féin? Screadann an mórshlua d'Ainm, Is geal é do aghaidh, is mór é do bhua thar thíoránach is namhaid, mar nathair tá do shean-chraiceann caite agat. Seanchaite is críonna, is coimeádtar anois é i mbosca toitíní, más fíor é sin atá ráite ag an bhfáidh sin Saratústra, ach an fíor é gur Uebermensch ceart tú? Beir bua, a mhic. Leag tú Goliath le hanáil do ghutha, do íomhá cruthaithe i marmar na sléibhte. Ag dul i léithe atá an triúr saoithe anois ach chomhair siad do theacht le pionta Guinness agus paicéad criospaí agus sóinseáil don bhord púil. Nuair a thrasnaigh tú Abha na Tígrise, ba í do dhíograis féin a thiomáin an triúr. Thiomáin tú tanc trí ghort an bháis is shábháil tú na déithe a bhí curtha ann mar iarlaí i do chodladh faoi chrann an aeir sin nach raibh taibhreamh agat faoi stáisiún an bhus agus na soilse tráchta ag athrú ó dhearg go glas. Tá an sagart is an saighdiúir faoi gheasa ag do aghaidh. Tá an saol trí thine le hiarann is le cruach Tá an t-aer lán le piléir is cuileoga. Seasann tú go ciúin anois ar an mbruach. Leis an oíche ag teacht, níl againn anois ach ceannsoilse sa cheo ag borradh go deo mar chroíthe leictreacha sa dorchadas. Sa cheoshaol seo, ag útamáil inár bpócaí i scipéid, labhraíonn guthanna le cloch oighir. Ag impí ar lámha na marbh, feictear crann ag luascadh i dtaibhreamh faoi réalta atá caillte le míle bliain, cé go bhfeictear a spridsholas fós mar thaibhse san aer. A Bhabalóin mhór, a dúirt tú, máthair striapacha agus uafáis an domhain, ach nárbh fhearr duit d'fhocail féin a úsáid in am an ghátair seo, nó an bhfuil eagla ort go mbéarfar ort mar bhréag feadaíl sa luachra? Ná bíodh faitíos ort, is bréaga sinn go léir. Chruthaíomar ár laochra riamh inár n-íomhánna féin.

Éistimid le Dougal is fágaimid slán aige, a fholáireamh cloiste againn, ach fós téimid i dtreo an dorais, i dtreo theach an mhaestro. Laoch na haoise, guth na ndaoine, isteach tríd an doras linn, faoin tsíleáil de phlástar órga, Art Deco go beoga ann, agus síos arís ins an halla mór, i measc an. tslua, ag plódú tharainn, géaga móra, lámha, cosa is cabhlacha, agus fanaimid ann, ag fanacht le tús an tseó, seó mór an mhaestro, go dtí go dtagann an mhóimint, go dtí go dtagann sé féin, an maestro, amach trí na soilse, le geáitse ina láimh aige, comhartha don dream atá bailithe ann os a chomhair sna cathaoireacha saora, is pléascann siad le díograis na gcaorach. Tá an searmanas anois le tosnú, le gleadhradh caithréimeach, feictear strainc ar a éadan mar bhladhm thar gach éinne. Ní fhaca aon duine a leithéid seo riamh, ach amháin an concierge a shuíonn go ciúin síos ina chúinne ann mar bhaincéir céarach, Cloistear an ceol fíochmhar le díograis, le fearg, le nóisin a stracadh le chéile, a bhriseann i gcoinne balla mar ghloine ildathach, mionphíosaí criostail mar sheodra ar an urlár, ach fós damhsaíonn an ceol, nótaí ag eitilt, ag iomrascáil san aer, sciatháin leathair i mbun cogaidh chruálach, ingne géara ag tochailt i súile móra, fuil, uafás agus móráilleacht na hoíche. Ansin stadann gach torann go tobann. Ardaíonn an maestro a ghlór mar Mhaois os comhair na Mara Rua le cumhacht na n-uiscí sa sruth agus tagann ciúnas anois ar an slua. Éistimid leis anois agus tagann a ghuth chugainn mar mhacalla na gaoithe. Macalla atá cheana féin ráite na mílte uair ó thús an tsaoil. Feicimid a chóta órga le péarlaí fite fuaite idir a snáitheanna galánta agus bróga de leathar fíneálta ach feicimid in áit a chloiginn níl ann ach tuí. agus tuí mar lámha aige, fear tuí, babhdán bréige, a ghuth le focail nach mbaineann lena chéile, mar raidió idir stáisiúin ag teacht isteach is amach, a ghuth bladhmannach is folamh isteach is amach gan chiall gan réasún. Geáitse eile ina láimh aige anois, is teagann an ceol arís mar chaithníní sneachta anuas ar aghaidheanna an tslua. A gcuid ama anois caite go deo. Luíonn siad ar ais sna cathaoireacha marbh amhail is a bheadh an lá deireanach tagtha orthu. Dúnann an maestro a shúile go mall. ag fáil bháis don uair dheireanach, iad go léir marbh anois go dtí an t-am seo amárach. Imímís, a deir tú liom, a phréacháin, is siúlaimid i dtreo an dorais.

Tá triúr ann sa lána ag caitheamh cnáibe insan uisce fé thalamh. Chaolaigh ceol amach ar an tarmac mar bhalsam mall nuair a d'oscail tú an doras. An cuimhin leat é sin? Suirí mheallacach idir an taobh istigh agus an taobh amuigh go dtí go ndúntar an doras arís ar aon nós. Ach is saol eile é seo lasmuigh ar an talamh crua neamartach, ceann Soilse móra ag gealadh arís mar shúile taibhsí, seo nead na cathrach. Nead nathracha i gclocha fuara, scread bonnáin i bhfad uait ag réabadh an aeir, pótairí le súile mar éisc ag comhaireamh sóinseáil le méara amscaí, guth ag pléascadh as dromanna fánach timpeall gach cúinne géar. Géaga thar ghuaillí, tuislithe thar chéimeanna is.

Ba phortach é seo go léir sular chlúdaíodh é le coincréit, ach níl éalú i ndán dúinn as fuaim sin na luachra mar dhordán inár gcluasa go deo. An rabhais riamh beo? Nó ar shamhlaigh tú an rud ar fad? Tá boladh na cathrach i do phoill sróine, deatach, múch is gal mar thúis sna leoithne, blas ar do theanga anois. Tá pléaráca í ag teacht le cleití is cnámha ina cuid clibín gruaige, ag cruinniú mar chomhchealgairí chun gealtacht a tharraingt as an dorchadas. Neacha aoibhiúla le sróna briste is fiacla starrógacha. Íosfaidh siad d'anam le curaí is sceallóga. ach amuigh anseo, feicimid crot os ár gcomhair ar íor na spéire. Gioblacán oíche. Cadhain aonair ag streachailt idir na cannaí brúscair is carranna clampáilte, ag siúl go místuama, ag tuisliú, síos leis, suas arís. Fan tamall, a deir tú. Tá aithne agat air. Boxer is ainm dó agus leanaimid é síos lána leis anois ag lorg tearmainn mar éan ag fáil bháis. Boxer is ainm dó, fiántas na sráide ag pleidhcíocht le bliana timpeall gach cúinne is ar ais le buidéal fíona is banjo ina ghlac aige, a shrón ar leataobh ag troid is ag ól is ag seinnt is ag ól beoir stórtha mar dhuine, ach fear mór ár linne. Aithníonn tú é, a phréacháin. Sé Boxer a ainm. Chaith sé deich mbliana sa phríosún nuair a mharaigh sé fear. Bhris sé a chloigeann. Troid fhánach sa tsráid. Tharla gach rud go tobann agus gach rud go mall ina dhiaidh sin. go mall ina cheall le deich mbliana. Is anois fós go mall trí shráideanna fuara a sheana-spórt caite anois aige. Siúlann sé tríd na sráideanna céanna gan aithne ag éinne anois air. Ár scabhaitéir na cathrach, ár scabhaitéir dána. Sé Boxer a ainm agus leanfaimid é síos an lána ina luí ann anois agus labhraíonn tú leis. lena guth a thagann go mall, Labhair, a Bhoxer, labhair linn!

Bhuel, níl aon dabht ach go raibh spiorad na tine sa léiriú sin. Bhí na déithe ann, bhí na púcaí ann, bhí na taibhsí ann, turas draíochta a bhí ann, Thrasnaigh muid na teorainn idir an saol seo agus an saol eile. Tá áthas an domhain orm, caithfidh mé a rá, go ndearna muid taifead ar an léiriú seo, ar an imeacht ar fad. Beidh, tá taifead déanta againn ar chuid mhaith de na himeachtaí atá againn ag IMRAM i mbliana agus beidh siad le feiceáil ar YouTube ar ball thart fá am Nollag nó mar sin. Arís, buailigí bos do Colm Ó Snodaigh! a Paul McMahon, Moze Jacobs, Sam Uí Bhuachalla agus Thaddeus Ó Buachalla. Agus beidh muid ar ais arís oíche amárach, istigh in Áras na Scríbhneoirí, le mapaí is finscéalta, filíocht,